Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Wenezde, izu ụka nke abụọ n'oge olileanya Onye Nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke iri anọ. malite n'usoro nke iri abụọ na ise ruo na nke iri atọ na otu. Onye nsọ na-ajụ sị, Onye ka unu ga-eji tụnyere m, nke na mụ ga-adị ka ya? Lee anya n'elu ka ị hụ onye kere ihe ndị a niile. Ọ bụ onye ahụ na-edupụta ha n'igwe, na-akpọ nke ọ bụla aha ya. Site n'ike aka ya na ike ya dị egwu, o nweghị nke furu efu. O Jekọb, gịnị mere i ji na-ekwu? O Izrel, gịnị mere i ji na-atamu sị, Dinwenụ amaghị nsogbu m, ọ na-elegha oke ruuru m anya? Ọ bụ na unu amaghị Ọ bụ na unu anụbeghị? Chineke bụ Chukwu dị ebeebe, onye kere nsọtụ ụwa niile. Ọ naghị ada mba nke ike na-agwụ ya, nghọta ya dị omimi. Ọ na-enye ndị dara mba ike, na-emekwa ka ndị na-enweghị ume nwee ume. Ọ bụladị ndị ụmụ okorobịa ga-ada mba, ike ga-agwụkwa ha. Ike ga-agwụkwa ndị na-eto eto. Ma ndị niile chekwubere na Chukwu ga-enweta ike ọzọ. Ha ga-efe n'elu dịka ugo, ha ga-agba ọsọ, ma ike agaghị agwụ ha. Ha ga-aga ije, ma ha agaghị ada mba. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ Gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Gọzie aha ya dị nsọ ihe niile dị n'ime m. Gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Echezọkwala obi ebere ya niile. Azịza, Gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m, nke o ji gbaghara njọ gị niile, ma gwọọ ọrịa gị niile, nke o ji si n'olulu zọpụta ndụ gị, nke o ji were ịhụnanya na obi ebere kpube gị okpu eze. Azịza, Gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Osebụrụwa dị ebere na ịhụnanya. Ọ naghị ewe iwe ngwa ngwa. Ịhụnanya ya dị ukwuu. Ọ naghị emeso anyị. Ọ naghị ata anyị ahụhụ dị ka amamikpe anyị na njọ anyị si dị. Azịza. Gọzie Onyenwe anyị, mkpụrụ obi m. Mbeku Aleluya Aleluya Onyenwe anyị na-abịa ịzọpụta anyị Aṅụrị ga-adịrị ndị dị nkwadobe izute ya Aleluya Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke iri na otu. malite n'usoro nke iri abụọ na asatọ ruo na nke iri atọ. Jesu kwuru, sị, Bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ, aga m enye unu ezumike. Nyaranụ ịnyagba nke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'omume m. N'ihi na adị m nwayọọ dịkwa obi umeala. Unu mee otu a, obi unu ga-enweta ezumike. N'ihi na ịnyagba m dị mfe, ibu m adịghịkwa arọ. Ozi ọma nke Osebụrụwa. Otito dịrị gị Kristi.